nka foyi la n'aw bɛ se ka duwawu ta a y'a ta n'aw tɛ duwawu yɛrɛ ta ala k'aw sara aw diinɛ n'aw ŋaniya la aw pilasi la yen parce que maya dɛ hali n'i ka woro fana bɔlen kɔ u bɛ digi dɔ fana kɛri la u bɛ digi dɔ fana kɛri la i b'a ye sisan nɔ wa mhm, worobɔli o ye ko ye wa worobɔli o ye ko ye mɔgɔ b'a dɔn nin ko in yɛrɛ bɛ taa ɲɛfɛ cogo min na ɔhɔn ne bɛ sumi dɔn depuis sumi buruna ka bɔ bamunan kɔnɔ a dira ne de ma awɔ sumi a y'a ka pa fɔlɔ ta ne mamuso tɛnɛmuso ba mɔden mamuso sen kelen de bolo ne bɛ sumi dɔn de ɔhɔn o t'a ɲɛ ye o don ta o bɔ ta i bɛ dɔ fana ɛɛ maya hali n'o fɛn bɔra maya ka kusi binna ne de sigilen sen kan ne de tun bɛ maya ka kusi ta k'a don ɲɔgɔn na maya ye mɔgɔ min ye ne de b'a dɔn yɔrɔ de aw b'o bɛɛ kalama de woro bɔra n'aw bɛ dugawu ta a ye dugawu ta n'aw tɛ dugawu yɛrɛ ta ala k'aw ŋaniya segin aw yɛrɛ ma paseke n'an bɔra woroko la an b'an ka silamɛ furu siri mɔnjo kɛ n'an kilala an ka silamɛ furu mɔnjo la maya kaba kɛ Hmm. Eh, mɔgɔ ka ko kɔrɔw i bɛ taa sɔrɔ ko kura dɔw labɛnna ka sɔrɔ olu kun tɛ yen parce que diɲɛ bɛ ka yɛlɛma a bɛ ka taa c'est à dire den sanfɛ degerew de la donc n bɛ min fɔ maya i b'a lase sumi ma ko kone finman t'a tɔ ɲɛdɔn dɛ ko mjd kɔni olu bɛ se ka taa sumi bila bamakɔ awɔ olu b'u ka kɔɲɔ sigi bamakɔ mjd bɛ taa sumi bila bamakɔ mɛ ne ye balimamuso min ye ne de bɛ kɔɲɔmuso kunbɛn k'a bila fɔrɔncɛri bamakɔ c'est à dire mali guine fɔrɔncɛri ne b'i bila yen maya ni kɔnɔ banna kɛ ni kɔɲɔ banna kɛ balimamuso dɔ de bɛ kɛ yen n bɛn'a ɲɛfɔ paseke caman bɛ olu ma sigi kolon kan u t'a ɲɛdɔn awɔ ala ma kolon kan sigili nɔgɔya muso bɛɛ olu b'u si de ban jamana in kɔnɔ yalala cɛw nɔfɛ olu tɛ sigi kolon kan dɛ hmm, olu kɔni ta bɛ dan de woro bɔra dɛ jagoya sanfɛ furusiri kɛra a bɛ bila yen mɛ ni kunkoli kɛla sisan ɲininkali bɛ kɛ ko balimamuso kuntigi bɛ min paseke i tɛgɛ sadiri laginɛkaw bɛn'i tɛgɛ don ne de tɛgɛ maya aa baya i tɛgɛ don baradatigi tɛgɛ dɛ maya laginɛkaw bɛna kila sisan nɔ faw ka duwawuw talen baw ka duwawuw talen kabilaw bɛɛ sɔnnen duwawu ta ma ka kila kuma min na u b'a fɔ ko balimamuso dun ko cɛ balimamuso bɛ min i bɛ ne manden princesse kɛtɔla ye ka kɛnɛ cɛ ci adama ko voilà la balimamuso kuntigi ko adama c'est elle la balimamuso kuntigi oui donc an y'an den kalifa ala ma an y'a kalifa kira ma an y'a kalifa balimamuso kuntigi ma ka kalifa kanutela bɛɛ ma n ko kalifa kɔni minɛna o a y'o to ten ten ni kalifa in bara siɲɛ de fo lawurusi la maya ne de b'i tɛgɛ minɛ k'i tɛgɛ da n tɛgɛ

n'an sera kuremale o b'a sɔrɔ mjd ninnu pɛrɛlen don mobili kɔnɔ ka ne kɔnɔ kuremale ne b'i pase mjdw ma kuremale ne bɛ segin e ala jayɛri dagaza adama a kuma bɛɛ de ɲɛfɔlen filɛ na o ye mariage gɔngɔn ɲagaɲaga ne b'o bɛɛ kɛ nka mɛ c'est à dire que mjd de bɛ kunbɛli kɛ ɛɛ yɛlɛ maya o don dɛ kɔɲɔmuso i labɛn i tɛgɛ bɛ ta ka da ne de tɛgɛ ma caviar ɛɛ ne dun ka duwawu tɛ bi ma caviar ne ma kɔɲɔmuso foyi tɛgɛ minɛ k'i bɔra i ka furu la jɔn bɛ n'i danga ne yɛrɛ kɔni ta banna faransi yan mɛ ne ma mɔgɔ si mɔgɔ si tɛgɛ minɛ ka duwawu tɛ ye k'i bɔra i ka furu la maya nin bɛ kɛ tu tu tu tu tu a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna donc sisan sogo duman ne to yen sa sogo duman ne tɛ ne tɛ e ka ko la sa aw n'aw ɲɔgɔnnaw de bɛ mɔgɔw ka siraw jɛnɛ ta réseaux sociaux in sanfɛ n b'i fɛ n b'i fɛ woro tɛ bɔ i tɛ furu i t'i yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ bɛ sɛgɛn o i ma ye donc maya ne de bɛ n'i tɛgɛ minɛ sisan n'an sera kuremale MJD b'i kunbɛ kuremale pɔsu la yen ɛn MJD bɛ n'i kunbɛ kuremale pɔsu la ka don n'i ye Bamakɔ u bɛ taga i bila i cɛla la ah donc en tant k'i bɛ Bamakɔ an bɛ ɲɔgɔn wele telefɔni na i y'a mɛn ɛɛ ala n baden walahi ni furu kɔni sera furu de sera dɛ walayi furu ni fɛn foyi tɛ kelen ye baden walayi kanu bɛ to a nɔ la c'est à dire jarabi bɛ to a nɔ la kuma bɛ to a nɔ la mɛ ne b'i to yen i k'i ka furu kɛ yen walayi n b'i to bamakɔ i k'i ka furu kɛ k'i k'i k'i ka furu savourer k'i c'est à dire k'i k'i k'i k'i ka furu manger

han ka sen ni bolo bɔ a la sen fɔlɔ ni bolo fɔlɔ min bɛna bɔ a la k'o kɛ muso ye k'o tɔgɔ kɛ ne mande princesse taa sumi o de kulonkɛ ye dɛ sumi c'est à dire ni tɔ- den tɔgɔ tɛ se ka wele ko mjd a bɛɛ b'o kalama dɛ den tɔgɔ tɛna se ka wele yan jamana in kɔnɔ ko mjd mɛ min ye k'a fɔ kɔni ko a tɔgɔ de ye ko digɛli o bɛ se ka fɔ dɛ den tɔgɔ ka da ne la musomanin de don ne b'a dɔn den fɔlɔ min bɛna sɔrɔ nin ko la musomanin don wa n'a kɛra filanin ye kelen bɛ kɛ muso ye kelen bɛ kɛ cɛ ye voilà consommation d'amour ma kabiya donc dans votre consommation d'amour la il y a un enfant qui naîtra